Adama Kante halisa ale ma se ka jogojugu bila. Adama Kante sɛnɛ Adama, Adama mun ye Maliyɛnw ka wari caman caman fara ɲɔgɔn kan ka boli n'a ye. O Adama an y'a mɛn bi ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ye a bila ka taa u ka kasobonba la. K'a sababu kɛ mun ye? point d'interrogation adama yɛrɛ ye mun mɔgɔna sugu de ye sisan nɔ maliyɛn fɛnɛ wari sira surunni ka di maliyɛn ye trop parce que adama kun ye proposition mun kɛ maliyɛnw ye n'a sera k'u ka wari dun o kɛra mun ye o sɔrɔla mun de nɔfɛ n'i bɛ t'i ka wari bila bangi la sisan nɔ n'i mago tɛ s'a ma san o san n'i ka wari bilalen bɛ yen nɔ bangi bɛ trois pour cent de fara a kan san o san maintenant adama nana maliyɛnw nasɔrɔ cogo di n'i y'i ka wari investi adama ka sɛnɛ fɛngɛ la ale kun bɛ quarante pour cent de d'i ma a y'o de kɛ ka mɔgɔ caman nasɔrɔ ni mɔgɔ caman ka wari taara adama bolo ten nɔ maintenant ne ma mun faamuya adama bolila ni mɔgɔw ka wari ye ka taa côte d'ivoire maintenant an y'a mɛn ɲinan adama nana mali la a yɛrɛ pasera e, salifu ka plateau kan ne ma fili ani thierno n'diaye mɔgɔ min ye mɔgɔw ka wari yuruku yuruku ka boli ka taa jamana wɛrɛ la o seginna ka na mali kɔnɔ mali guvɛrɛnman ma se k'o minɛ k'o ɲininka ou bien k'o minɛ k'o datugu mɔgɔw ka wari bɛ lasegin u ma cogo min ne m'o de faamuya sinon sisan saa la mamɛ bɛɛ adama ye mali kɔnɔ adama seginna o de la ka taa kɔdiwari jamana kan maintenant bi kɔdivuwari site dɔ bɛ yen nɔ an ɲɛ bɛ annonce la yen nɔ k'u y'a minɛ sous mandat la u ye mandat de dépôt d'a kan k'a bila ka taa kɔdivuwari kasobonba la adama n'i mɛnna mɔgɔ tɔɲɔ la cogo o cogo dugukolo nin sanfɛ a bil'i kunna k'a bɛ sara don dɔ e ye denmisɛnnin fitinin de ye san mugan ani san duuru E ma se diɲɛ yɔrɔ si fɔlɔ. E de bɛ ka hadamadenw jigila tigɛ. U wɔsi, u ka sɛgɛn k'o ta k'o dun. Ta tɛ ka bɔ a la fɛnɛ, sisi tɛ ka minɛ. A bil'i kunna k'Ala tɛ sunɔgɔ dɛ. Hadamaden, i mana mɛn mɔgɔ tɔɲɔ la cogo o cogo, i b'a y'i ɲɛ la don na ko mɛnta yɛrɛ tɛ. mali otoritew ma se k'a minɛ k'a datugu a minɛlen filɛ kɔdiwari jamana mɔgɔw fɛ nin ye k'a minɛ k'a datugu mɛ an ma se k'a dɔn reyɛliman a minɛna kun min na n'an y'a kunnafoni sɔrɔ a minɛna kun min yɛrɛ yɛrɛ la an b'a fɔ aw ɲinɛ a bɔra sɛnɛ la sisan nɔ a nana ni apilikasɔn dɔ de kun ye ko mɔgɔw be se ka don yen nɔ ka taa wari ci ne b'a dɔn kɔni n'a taara o kɛ wali jamana kan u b'a minɛ k'a datugu fura yɛrɛ t'a la mɛ n t'a kozi dɔn fɔlɔ